anyị jikwa nzu n'aka akwa nzu ka anyị ji n'ụbọsị nke taata ee nzu onye ọwụna nọ ebe a ma ihe nzu na-egosipụta nzu bụ ihe ihe dị ọcha ọ na-eme ihe dị- ihe ruru unyi ọ dị ọcha Ee, anyị jikwa nzu wee na-akpọku aka ose wụ chukwu ee wee na-akpọkukwa mmụọ niile dị n'ala Igbo wee sị ha bịa akwa na akwa na nzu ka anyị na-atụ na anyị na-atụ n'ụbọsị nke taa wee sị ha bịaba na nzu anyị akpọkuo akpụ ọkara ete anyị akpọkuo ngwu anyị akpọkuo ọjị oke osisi anyị akpọkuo ebenebe anyị akpọkuo anụnụebe wee sị osisi niile wụ oke osisi igbo ji wee dị ebube na anyị na-akpọkwanụ ha na nzu n'ụbọsị nke taata na akwanụ ha nwa wụ ihe a na-afụ anya akwadola anya anyị ga-eji wee na-efe chineke ofufe na akwana ha nwa ka anyị na-agbakwado ụkwụ n'elu ha wee na-efesa wee na-akọsara chi anyị mkpa anyị wee na-ekenekwanụ chineke na nke o mere anyị akpọkuo mmụọ niile dị n'ala Igbo mmụọ niile na-emeru ndị Igbo ihe ọma akpọkuo m unu wee sị ka unu bịaba akpọkuo m ọla nwoke n'ebe a ọla nwaanyị n'ebe a ọla mmụọ n'ebe ọla mmadụ n'ebe a akpọkuo m unu wee sị ka unu bịabakwa na akwanụ nzu ka anyị ji ma mmụọ ndị nke anyị kpọrọ ma ndị anyị akpọ onye bịaba ya kpọrọ nwanne ya wee bịaba hmm? anyị kpọkuo ndị ichie kpọkuo ụmụada ma ya kpọkuo ezumezu ezumezu igbo niile ka anyị na-akpọ n'ụbọsị nke taata wee na-asị ha bịa ọkwanụ na nzu akwanụ nzu ka anyị ji ee ebe ọbụla wụrụkwa n'ebe nke anyị ji emetọọ ebe nke anyị ji ejefe ije ebe nke anyị ji ekwuhe ọnụ ebe nke anyị ji akpa ajọ agwa wee na-asị ha biko ha dododo ebe anyị ruru inyi nke anyị ji aka anyị metọrọ onwe anyị nke anyị mere na-amaghị ama nke anyị mere nke anyị kpacha anya wee mee wee na-asị ha dododo ha bịa ka ha bịa welu nzu mapụ anyị nya wụ mmehie ọjọọ nke anyị metara wee sị na ugo ga-egbuzukwa na ọ ya achake na anyị nwa wụ ugo ga-egbuzu ma achake anyị sị na ha biko ha bịa ka ha sachabanụ anyị ka anyị na-enwu dịka akụ mmiri igwe na-enwukwa n'ihe jikọrọ ife ee na ọchịchịrị sị na ife ife ka ha ga-ewetara anyị n'ime ọnwa a ee na ọchịchịrị ama abịakwute anyị ee ọ bụlagodi ihe mgbu nke anyị gabigara n'ọnwa nke gara aga asị na ọnwa nke a na akwa ihe ọma wụ ihe ga-emere anyị ọmaka wụ ihe ga-emere anyị asị na mbọsị njọ na ụkwụ ama apụtakwanụ anyị ama ee asị na ejebe ejebe n'ọnwa a na anyị ejeru akwa na nzu ka anyị ji wee na-ekwu okwu a ee nzu ka anyị jikwana wee na-agọ ọfọ ee maka anyị ewerugo nzu machaa onwe anyị wee jụchacha onwe anyị werukwa akwa jụcha onwe anyị a sị na akwa na ọfọ ka anyị na-agọzi anyị jizi nzu wee na-agọ ọfọ wee sị na ọfọ anyị na-agọkwa n'ụbọsị nke taata bụ na ọ ya adịla anyị niile mma ee mana o meji topụtazi etofewezi oge a sịkwa na akwa na otu a ka ngọzi anyị ga-adị n'ime ọnwa ọnwa nke anyị bara na akwa n'ọfọ ka anyị na-agọ wee na-asị na ọ ya adịrị nwoke n'ebe a mma na ọ ya adịrị nwaanyị n'ebe a mma ee asị na onye ọbụla na-echere anyị ajọ echiche asị na ajọ echiche sokwa ya nwaanyị fụrụ anyị cheta ihe gburu nwa ihe gburu nwa ya bụkwa nwa ya bụkwa enyi ya ee onye fụrụ anyị jebe ajọ ije asị na ụkwụ ya atụkwanye n'ije ahụ ọ na-eje ee onye jikwana anyị amụ ije asị ọrụ ide n'ido ya dịbakwanụ nke ahụ na ọkwa na ọfọ ka anyị na-agọ ihe niile na ee na nwoke jikwana ọfọ nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya ee a bịa na-asị doo doo doo mmụọ niile nke anyị kpọkuru mmụọ dị na ngwuru be anyị mmụọ dị n'obodo anyị mmụọ dị n'ebe ọbụla anyị si wee bịa mmụọ nke dị n'ala Igbo ka anyị na-ayọ ka ha bịa mezuona ekpere nke anyị kpe n'ụbọchị nke tata ayịyọ nke anyị yọ n'ụbọchị nke tata ha bịa mezuona ya mere ka ọ pụta n'ife ee maka na anyị ga-achakee n'ahịa dịka ugo ee o tekwana aka o ji wee dị njọ ọ ya-adịkwanụ mma o tegokwana aka o ji wee dị nyanwụ njọ na ọkwa na ọ dị mma ka anyị na-ayọ si n'isi nwoke nọ ebe a ọ dị mma ka anyị na-ayọ n'isi nwaanyị nọ ebe a a sị na ọnwa julaị a ga-ebutere anyị ihe ọma ihe akụ akụ ihe enwe enwe ogologo ndụ na arụ isi ike onye ọwụna na-achọ nwa ya enweta nwa onye ọwụna na-achọ ego na-eme ezigbo ihe ga-enwetakwana ego ee maka na ọkwa nnukwu ego ka a na-ekwu maka ya na ọ bụrọkwana obere ego ee anyị enwetagokwana ego anyị ji enye onwe anyị nri na ego e ji enyerezi obodo aka ka anyị na-ekwu okwu ya ee e wee na-ayọ biko dịka ha nyegoro anyị akarị na mbụ wee nye anyị dịka ha nyegoro aka na-aba wee sị na akarị na mba anyị ga-ebutere anyị akarị ofu ee na maka onye ọwụna nọ ebe a ma nwoke ma nwaanyị nọ ebe a nwere ọgụgụ isi a sị ka anyị werukwana ọgụgụ isi anyị nke ahụ chukwu okike nyere anyị wee mepụta ihe dị ebube n'ime ọnwa a a sị na ọ bụgodu ebe anyị na-azụ afịa na anyị ga-enwe mmeri ebe ọwụna anyị na-eje ọrụ anyị ga-enwe mmeri ebe ọwụna anyị na-eme ihe ọwụna anyị ji wee na-akwado ezinụlọ anyị wee na-eme ka ezinụlọ na-aga n'elu ee ma nwoke nọ ebe a ma nwaanyị nọ ebe a m sị na ka m na-agọ n'isi nwoke ka m na-agọ n'isi nwaanyị m sị na ka anyị gọrọ n'ụbọchị nke taata na ọkwa na afọ tata nne ana anyị na-akpọku nne ana wee na-asị ka ọ bịa ka anyị chịkọta ekpere anyị niile wee chee ya n'akwanye awụ nne nke anyị fụrụ n'anya ee a sịkwa na akwanye awụ nnekwu nwaanyị nke anyị ji enwe ugwu na ala igbo anyị wee sị na ala igbo niile anyị jikọrọ ọnụ dịka ụmụnne m niile mụ na ụmụnne m si wee nọkọ ebe a e nwere steeti dị iche iche n'ebe imo steeti nọ ebe a anambra nọ enugwu nọ ebonyi nọ abia steeti nọkwa ndị nke na-anọkwa anyị nwekwara ndị metụtara ha nọ ebe a anyị sị ka anyị jikọrọ aka ọnụ wee kpee ekpere anyị wee sị na anyị na-eburu ekpere wee na-ebujere nna ala wee na-asị ka o bujekwana na osebụrụwa ya eh? ka e wee zakwana ekpere anyị karịa ka anyị kpere ka m kpere ka o lere n'aha chukwu na aja ala niile ise ise ise oke nwa oke nwa